Фӏэхъус апщий, адыгэ и бын. Адэжь щӏэин нэтынхэм япкъ иткӏэ филологие щӏэныгъэхэм я доктор Бищӏо Борис ди пашэу тщыгъупщэж хъуауэ е тщыгъупщэжыпауэ диӏэ псалъэхэм, псалъафэхэм теухуауэ нэтын ӏэрамэ техын щӏэдзауэ щытащ. Ди лэжьыгъэр зэрыдгъэпсыр Бищӏо Борис адыгэбзэм и псалъэгъэнахуэ жоуэ тхылъ итхам ипкъ иткӏэщ. Куэду тфӏэфӏу ди нэтынхэм я зэчэзу къыдэкӏыгъуэ доублэ. Борис ди уэршэрым пытщэжынщи, Ипэкӏэ дыкъызытеувыӏауэ щыта псалъэр, дыздынэсар Бжьынцӏыв жыхуиӏэра. Сыт Бжьынцӏывыр, сыт хуэдэ шхын лӏэужьыгъуэ, Борис? Бжьынцӏывыр куэд щӏауэ ящӏыжу къыщӏэкӏынукъым, сэ си щхьэкӏэ апхуэдэ ягъэхьэзыру си ныбжьым къриубыдакъым, ауэ жызыӏэжхэмкӏэ, езыгъэтхыжахэм зэрыжаӏэмкӏэ, мыр къызыхащӏыкӏыу щытар шатэ, хьэжыгъэ, бжьын. Бжьын щыхэткӏэ, дауи, бжьыныр абы куэду хэлъат. Иджы къызыхащӏыкӏхэм уеплъу щытымэ-щэ, кхъуейжьапхъэмрэ мыбырэ зэрызэщхьэщыкӏыр сыт? Кхъуейжьапхъэм хьэжыгъэмрэ шатэмрэ нэмыщӏ Кхъуей цӏынэ халъхьэ. Иджы сэ си гугъэмкӏэ мис а кхъуей цӏынэм и пӏэ мыдей бжьыныр щиувура? Аращи, тӏэкӏу нэгу къызэрыщӏэбгъэхьэ хъунумкӏэ тӏэкӏу кхъуейжьапхъэм и ӏэфӏагъ сыткӏэ абы ещхьу, ауэ бжьыным тӏэкӏу нэхъ зыгуэру къыпщигъэхъуу ящӏу щытаура? Мы фӏэщыгъэм къыхэкӏыу зы упщӏэ уэстыну сыхуейт, Борис. Адыгэбзэм шхын фӏэщыгъэу хэтхэр къапщтэмэ, уэ псори уигу къэкӏыжын иджыпсту, ауэ хэтым и бжыгъэр уи нэгу щӏэбгъэхьэфыну къысщохъури, абы ипкъ иткӏэ упсалъэу щытмэ, адыгэм шхын лӏэужьыгъуэ куэд япщэфӏу къадекӏуэкӏыу щытауэ жыпӏэ хъуну? Мис, Къубатий Борис зы тхылъышхуэ къыдигъэкӏа. Абы шхын лӏэужьыгъуэу щэ бжыгъэ итщ. А зы шхыныгъуэр плъагъурэ, зэмыфэгъуурэ, зэмыщхьурэ, щӏыпӏэ-щӏыпӏэкӏэрэ щапщэфӏ. Абы халъхьэм елъытауэ, итӏанэ а халъхьэхэр зэрызэхущытым елъытауэ, сыту умысэбэхэм елъытауэ, сэ иджы а зы шхыныгъуэм и лӏэужьыгъуэхэраӏым зи гугъу сщӏыр, ауэ, цӏэ щхьэхуэ щхьэхуэ яӏэу, адыгэм мис мыхэр япщэфӏу щытащ жиӏэу мис а Борис зэхуихьэсыжахэр Абы хуэдэу мы ӏуэхум елэжьа адыгэм къытхэкӏауэ къыщӏэкӏынукъым, дэнэ щыӏэ адыгэри къащти. Абы мис адыгэ здэщыпсэууэ щӏыпӏэ зи къимыгъанэу къуажэ къуажэкӏэрэ яхыхьурэ, мис а нэхъ а шхыныгъуэ пасэрей кӏуэдыжахэр зыщӏэжхэр къилъыхъуу, ахэр Езыр ящхьэщыту иригъэпщэфӏрэ зэрапщэфӏым еплъу, ахэр рецептыр итхыжу, мис апхуэдэу гугъу дыдэ зригъэхьа Борис. Борис иджыри ищӏа лэжьыгъэ дэ хуэфэщэн хуэдизу иджыри пщӏэ хуэтщӏакъым, ди жагъуэ зэрыхъунщи езыр дунейм ехыжа куэд щӏакъым. Мыбы и хъуэпсапӏэу щытар абы дыщынэсакӏэ Мыдэ ди шхыныгъуэхэм иджыпсту а дэ диӏэу щытам и зы процент къэнами Псэ аращ къыжуращ. иджыпсту нтӏэ иджыпсту щыӏыжыр. Икӏи абы и гур ӏейуэ хуэхъуапсэт. Мис а япэм япщэфӏу щытахэм щыщу нэхъыфӏхэр иджыри къэщтэжаурэ ар цӏыхум яхыхьэжын хуейуэ. Икӏи ар цӏыхум яхэпхьэжын щхьэкӏэ итӏанэ игу къеуэу щытар ари мыбдеж жызмыӏэу схуэшэчынукъым. Мис иджыпсту дэ ди къалэми дыхьэ, Майкъуапи дыхьэ, Черкесски дыхьи, абы, мис мыбыхэм я шхыныгъуэхьэр жыӏэу, е кафе, е ресторан, е грузини къащтэ ухуейм, армяни къащтэ ухуейм, японхьэр къащтэ ухуейм, хэти къащтауэ, дэмытыр сыт жыӏэт, Адыгэ шхын щапщэфӏ, адыгэ шхыным хуэунэтӏа ресторани, кафеи зы щӏыпӏэ дей дэткъым. Уэри ар гъэщӏэгъуэну Ар пэжу. Ди хуэмыхуагъщи, езы Борис мыгъуэм зыбжанэрэ яужь ихьурэ, къыдэзыӏыгъын имыгъуэтурэ, ахуэдэу а и хъуэпсапӏэр къемыхъулӏэу езы дунейм ехыжащ, ауэ ноби дызэхэзыххэм захуэзгъэзэну сыхуейт, мыр емыкӏущ. Мис, мо куэд щӏакъым, нэгъабэ си гугъэжщ. Мо центральнэ телевидением къикӏауэ Мейкъуапэ къэкӏуауэ трихыу-щэ щӏэупщӏащ, Сыфшэ жери, адыгэ шхын щапщэфӏым. Арати, иужькӏэ гушыӏэ хуэдурэ жеӏэ, Адыгэ шхын щапщэфӏыр адыгэ ресторанӏым икӏи адыгэ кафеӏым мыбы зыдашар Адыгэ унагъуэ ара? Хьэуэ.
Зыщӏыпӏи яшэ хаӏэ. Ресторант, ауэ рестораныр зыхуэунэтӏар нэгъуэщӏ шхыныгъуэхьэрат. Ауэ абы щӏэт пщафӏэм адыгэ шхын зэрапщэфӏыр ещӏэ жари абы хуашаурат. Епщыкӏуиянэ лӏэщӏыгъуэм мис мо кӏахэ адыгэхьэм деж хьэщӏэу къахуэкӏуауэ иужьрей къигъэщӏагъуэу итхыжауэ щытат, Шхыныгъуищэ схузэблахащ, жери. Шхыныгъуищэ! Щыӏым, щэ. Ахьэри зырызу зы шхыну зы шхыныгъуэр ӏэнэкӏэ къахьым, ар абы едзакъэмэ, ар ӏуахыжу нэгъуэщӏ ӏэнэ къахьу, мис апхуэдэу щагъэсауэ щытати, ар игъэщӏагъуэу итхыжауэ щытар. Хэт нэгъуэщӏ схуэдэ лъэпкъ ахуэдэ зыхуатхауэ щыӏэр? Ауэ ари мис апхуэдэу тӏэщӏэкӏар.
Упсэу, Борис, тӏэщӏэмыкӏа дыдэу щыгугъынщи, ая, хэт ищӏэрэ? Сэри согугъ адяпэкӏэ мыр къатӏэтыжыну зыгуэру. Упсэу, Борис, нтӏэ ди бзэщӏэныгъэм дыхыхьэжынщи, акӏэ зы псалъэ къыкӏэлъокӏуэ, бжьынэ, жери. Слӏо бжьынэр зиӏысыр, Борис? Бжьынэр иджы езы бжьым де къыщыщӏэдзэнщи, ар къызытекӏ бжьыр япэм выгущ щыӏар, шы щӏащӏэу щытакъым адыгэм. Витӏ зыпэщӏащӏэти, а гум а итӏур щӏэту, абыкӏэ зыгуэр кърашэкӏынуми кърашэкӏыу мис апхуэдэу къагъэсэбэпу щытар. Иджы а витӏым я пщэм дэлъащ мис бжьыр, бжэгъу пхъэ кӏыхь. Ар тӏуми я пщэм дэлъу, итӏанэ иджы вы къэсыхункӏэ мис а бжьым-щэ, Вы къэсыхункӏэ и бгъуитӏымкӏэ гъуанэ зырыз хуащӏт, ар япэрей выми мыдрей вымикӏ. Ар щӏыхуащӏыр сыт? Мис а гъуанитӏ ящӏам баш зырыз къыдагъэжыжти, выр акӏи-мыкӏи ирихьэкӏ мыхъуу и щхьэр а итӏум и зэхуакум дэту щытар. Мис ара бжьым гъуанэ щӏыхуащӏу щытар? Мис а гъуанэ бжьым хуащӏу щытар бжьынэщ.
Бжьынэр дэмэкъуэм абы игъэжам иӏэ гъуанэ. Дэмэкъуэм игъэжа гъуанэр, тӏэ, иджы абы баш кърагъэжу щытари, абы хуэщӏауэ баш упса, ар къимыхун щхьэкӏэ, и щхьэмкӏэ токъумакъ къытету, мис апхуэдэу ари ягъэхьэзыру щытар. Ди выгу выхэм я гугъу щытщӏакӏэ, Борис, ди выгум и Зэхэухуэнэкӏэр, жытӏэни, зэхэлъхьэкӏэр, зэпкърылъыкӏэр, ар зы щӏэныгъэ псо хуэдиз мэхъу. А выгум и пкъыгъуэхэм, я фӏэщыгъэхэм теухуауэ щхьэхуэу зы лэжьыгъэ гуэр ятхауэ щыӏэу ущыгъуазэ уэ?
Абы псо дыдэри къызэщӏиубыдауэ си фӏэщ хъуркъым, ауэ мис минрэ щибгъурэ бгъущӏрэ бгъу гъэм дэдгъэкӏауэ щыта ди псалъэгъэнахуэм абы и пкъыгъуэ зыкъомым я цӏэр ихуа, Мис а выгум ирахьэлӏэ пкъыгъуэ сыт жыӏэу мис апхуэдэу къыбгуригъаӏуэу зыкъом кӏуащ, ауэ псо дыдэр абы къызэщӏиубыдауэ сэ си фӏэщ хъуркъым. Ауэ мыр иджыри я пасэрей ӏэмэпсым ахэм сытхэм теухуауэ мис фи каналым нэтын зы гъэщӏэгъуэн гуп ирегъэкӏуэкӏ.
Батит Мухьэмэд. Батит Мухьэмэд. Нтӏэ, иджы сэ апхуэдизкӏэ сфӏэгъэщӏэгъуэну абы соплъэри, а Мухьэмэд, ар къалъыхъуэм хуэдэщ иджыпсту. Иджы сэ сызыщӏэхъуэпсыр ара апхуэдизкӏэ абы и пщӏантӏэ, мис а трахахэм соплъэри, мыр музей, щхьэ зытемылъ музей жаӏэ, открытый музей. Апхуэдэу музей щӏауэ шэурэ ебгъэлъэгъуамэ, сыту, сыту фӏы хъунут жызоӏэм ди щӏэблэм.

Щӏрахьэлӏар аращ, мыдкӏэ а зыхужаӏэр мис мо сэбэпыншагъэу ӏуэху гуэрхэм пэрытра.
Иджы мис мы бжьынэ псалъэр Борис, дэ исту выгуи диӏыжкъым, вий щӏэтщӏэжкъым. Ар щыщӏэдмыщӏэжкӏэ абы и гъусэу абы пыщӏа ӏуэхугъуэхэри псалъэхэри докӏуэдыр. Ауэ псалъэм папщӏэ мис мы бжьынэ лей зэрыдзэн жыхуиӏэр лӏо илажьэр ди бзэм хэтыну псалъафэу

Гъуанэ цӏыкӏунитӏэщ, а баш тӏэкӏу ирагъэжу нэхъ ину ящӏу щытаӏым, иджы абы игъэпщын жыпӏэу щытмэ, абы гугъуехьу хэлъыр, дауи, гурыӏуэгъуэ, цӏыхур абы ибгъэпщын яужь ихьэмэ. Мис апхуэдэу образым мис апхуэдэу къэгъэщӏауэра. Упсэу, акӏэ иджыри зы псалъэ, бжьырылъэф жери мыра, бжьым пыщӏа ӏуэхущ, бжьырылъэфу къэлъэфын бжьырылъэф. Нтӏэ, иджы бжьым и гугъу тщӏа. Бжьырылъэфыр иджы Нетӏэ жысӏаӏэ выр зэрыщӏащӏэу щытар, мис а бжьым щӏэту. Ауэ иджы, а гум щӏэмыщӏауэ, а бжьыр я пщэм дэлъу, итӏанэ мис абы хьэлъэ гуэр е ентӏыр, е зыгуэр мис ахуэду ялъэфыну щытмэ, абы кӏэращӏэрэ а витӏым ирагъэлъэфу щытар? Бжьырылъэфу гъэӏэпхъуэн, лъэфын жыхуиӏэр ара къытекӏ? Ентӏырым сыт къикӏыр, Борис? Ентӏырыр,
жыг, дауэ зэрыжытӏэмэ, иджы гъумыщӏэ.
Жыг лъэдий гъумыщӏэ. Жыг лъэдий гъумыщӏэ, тӏэ ентӏырыр ара? Гъэкъэбзауэ, къудамэхьэ тегъэкӏауэ, къабзэу гъэкъэбзауэ. Ыхьы, упсэу гъэщӏэгъуэнщ ари. Акӏэ, бжьыщӏэмыхьэ, жи зы псалъэ.
Бжьыщӏэмыхьэр зыми яхэмызагъэ, зыми емызэгъ, хьэл ӏуэнтӏа сыт жиӏэу. Иджы а выхьэри псори ӏэтӏэлъатӏэу щытагъэу къыщӏэкӏынукъым, абыхэми дэ щхьэж езым и хьэл иӏыжрэ? Апхуэдэу гугъу дехьу, абы щӏамыщӏэфу сыту ахуэдэу вы щыӏамэ, тӏэ мис абы къытещӏыкӏауэ мыр бжьыщӏэмыхьэр цӏыхуми хуахьауэ апхуэдэу жаӏэу ара. Гъэщӏэгъуэнщ.
Мыкӏэ зы псалъэ къокӏуэри, мы псалъэм сэ куэд щӏауэ согупсыс, Борис. А псалъэр Бзабзэ жыхуиӏэра? Сыт абы къикӏыу узэрыщыгъуазэр? Бзабзэр дэ дызыщӏэупщӏахэм зэрыжаӏэмкӏэ, сэ дзэ жанра?
Сэ дзэ жан. Нтӏэ сэм и дзэми зэру нтӏэ сэм и лъэныкъуэра а жаныр нтӏэ мис а нэхъ жыӏауэ мис ара бзабзэу зыфӏащауэ жыхуаӏэр. Сэдзэм и синоним хуэдэу убж хъуну.
Сэ пэжым ухуейм сыздрихьэлӏари схуэщӏэжынукъым, ауэ мы бзабзэм Къамэ мыхьэнэр къикӏыу, ар икӏи сэ лӏэужьыгъуэ гуэрӏэ тӏэ сэхэкӏырдын. Ауэдэ гуэруи срихьэлӏауэ щыта, ауэду ущыгъуазэ. Сэ ауэду сыщыгъуазэӏым, ауэ пщӏэну щыткъым, пэжыдэу япэ дыдэ къыщежьамэ, къыщежьам мис а нэхъ, адрейхэм нэхърэ нэхъ жану, нэхъ, нэхъ хуэщӏауэ зы ӏуэху гуэрым, мис абы и цӏэу щытагъэнкӏэ хъунщ, ауэ сэ апхуэдэ и хъыбар зыхэсхакъым. Къа, къамэ псалъэр адыгэбзэкъым, аракъэ, Борис? Къамэр ди бзэкъым, дэ къамэр урысыбзэми къагъэсэбэп уеблэмэ. Абы и адыгэбзэм солъыхъуэри, иныкъуэм дей къамэм щхьэ джатэжьей жиӏуи срохьэлӏэ. Мис а Джатэжьей унэцӏэ диӏэкъэ-тӏэ? Къамэр джатэжьейуэ хъуну пӏэрэ? Жызои согупсыс, адыгэбзэм хэбгъэтэмэ.
Сынахуэ сщӏэкъым фэ фызгурыӏуам хуэдэу, мис. Зауэм зэуэным ехьэлӏа мис а фӏэщыгъэцӏэхэм теухуауэ мис Къущхьэбий Анзор си гъунэгъущ мыбдей ди лэжьапӏэмкӏи. Тхыдэщӏэныгъэхэм я доктор. Лэжьыгъэфӏ абыхэм зэхуихьэсти, а дыдэ къызжиӏащ мы къамэр дэ ди бзэу щымыткӏэ, дэ ди бзэ гуэр мыбы ехьэлӏауэ щыӏащ, ар кӏуэдыжами, иджыпсту апхуэдэу фӏэтщыж щхьэ мыхъурэ жери жиӏати, Сыт щӏэмыхъунур цӏыхухэм къебгъэщтэф закъуэмэ? Къамэр апхуэдизкӏэ бзэм хыхьащи, абы пэбгъэуву нэгъуэщӏкӏэ зэпхъуэкӏыну гугъу хъунут, цӏыхухэм ар къебгъэщтэну. Аращ, амыхъуа хъунущ. Упсэу. Акӏэ дыӏэбэнщи, бзаджапӏэ, жи,
Бзаджапӏэ щэкӏра зэхьэлӏар? Бзаджапӏэм дахапӏэ бзаджапӏэ, мис апхуэдэу зэпэщытура? Нтӏэ, щэкӏым езым узыӏуплъэ лъэныкъуэр ари дахапӏэщ. Акӏэ щӏэбзэ зыщӏалъхьэ а и кӏуэцӏымкӏэ къанэр-щэ, мис ар бзаджапӏэурат.
Зы псэлъафэ бзэм щэ лъахъэ илъын, жи.

Жыӏэгъуэ зыбжанэ итщ, Бзум худрапхъей имыӏэн, жи япэрей жыӏэгъуэр. Бзум худрапхъей имыӏэ жиӏэу щытмэ, ерыскъыншэщ жиӏэура? Зыри и унагъуэ ерыскъы зи цӏэ илъкъым жиӏэу къикӏыура? Бзум, нтӏэ, бзум худрапхъейр езым къадэхуара? Апхуэдизи зимыӏэращ, жи цӏыгухъуращ.

Бзур ӏукӏэ къэзубыдыр бзэ ӏэфӏра, псори къыдэзыхьэхыф и бзэкӏэ, и псэлъэкӏэкӏэ псори къыдихьэхыфмэ, мис апхуэдэра. Мыдем де,
дауэ зэи, фэрыщӏагъ хэлъу, дэнэ, мо тӏэкӏу напэншагъ хэлъу, ауэду цӏыхур къэзыгъэпцӏэфым щхьэкӏэ жыпӏэ хъуну пӏэрэ мы бзур ӏукӏэ къеубыд жыпӏэу? Иджы плъагъурэ, зи бзэ ӏэфӏым Абы и къагъэсэбэпыкӏэ ӏэджэ иӏэщ, атӏэ и бзэм и ӏэфӏагъыр ӏейкӏэ къигъэсэбэп. Бзаджагъкӏэ къэбгъэсэбэпынуми, гумащӏагъкӏэ къэбгъэсэбэпынуми уэ ухуитыжкъэ, ауэ. Сыт щыгъуи жыпӏэну, жыпӏэ хъунущ ар а псэлъафэр. Сыт щыгъуи жыпӏэ хъунущ мыр. Контекстым хэту, итӏанэ къыбгурыӏуэнуращ ар апхуэдэу щӏыщытыр. Тэмэм.
Акӏэ бзугъащтэ, жи. псалъэ псалъэр. Бзугъащтэр, мис мы хадэм ирагъэувэ къуалэбзухэр, мис а хадэм къыщагъэкӏхэм-щэ абы зэран хуэмыхъун, ахэр зыхамышхыхьын щхьэкӏэ, мис абы ирагъэувэ бзугъащтэр баш зэблэдза, щыгъынкӏэ хуэпауэ, и щхьэми пыӏэжь гуэр къыщхьэрыкъуауэ, сытми цӏыху теплъэ иӏэу абы хадэм хагъэувэра, бзугъащтэ. Мыбы щхьэкӏэ пыпхи жаӏэ иныкъуэм дей. Пыпхэ. А, пыпхэ жаӏэри. Ауэ пыпхэр нэгъуэщӏ мыхьэнэи иджы иӏэщ. Пыпхэр псалъэм папщӏэ иджы щӏапӏэхэм я гъунапкъэр кърагъэлъагъуу, а щӏапӏэ зэхуакухэм дей а пыпхэр дагъэуву щытащ. Иджы а пыпхэм ари иӏэщ мыхьэнэу итӏанэм мис мы бзугъащтэм и пӏэкӏи мис апхуэдэ мыхьэнэу иӏэу къагъэсэбэп. Акӏэ иджыри бзум пыщӏауэ зы псалъэрэ псэлъафэрэ, бзуухъу, бзуухъу кӏагуэу щӏэщэн, жи.
Кӏэщӏу щӏэщамэ ара, е зыхэщыхьамэ, мысту кӏэщӏу, Иджы мыр сэ си сэ сызэрыщыгъуазэмкӏэ-щэ нэхъ зрахьэлӏэу щытар, мис иджыпту апхуэдэу жаӏэжыркъым, ауэ япэм щыгъуэ цӏыхубзым и щхьэцыр кӏэщӏ ищӏыну кърагъэкӏуу щытакъым. Иджы а модэу къахыхьэу-щэ я щхьэцхьэр кӏэщӏу паупщӏын щыщӏадзам щыгъуэ ди цӏыхубзхэми, мис абыхэм ехьэлӏауэ нэхъ къагъэсэбэпу сэ си щӏалэгъуэм щыгъуэ бзуухъу кӏагуэу щӏэща жаӏэу мис апхуэдэу хужаӏэу щытар. Ауэ иджыпст нэхъыбэрэ хуэдэ хъуащи, абы и гугъу къащӏыжыр.
Бзуухъу кӏагуэ жыхуиӏэр кӏапэ зыпымытыж е зи кӏапэр кӏэщӏ хъуа, аракъэ абы къикӏыр? Кӏэншэ къэнауэ дэ бзум зэхуэдэ ара абы зрагъэщхьыр? Мыкӏэ, благъуэ ӏунэщӏ, жи. Хэт благъуэ ӏунэщӏыр зыхужаӏэр?
Благъуэ ӏунэщӏыр плъагъурэ? Икъукӏэ мэжэлӏауэ-щэ шхыным хуэнэхъуеиншэ хъуаращ благъуэ ӏунэщӏыр. Нтӏэ, зыкъомрэ мэжэлӏауэ ӏэнэм ягъэтӏысамэ, зэуэ зытриубгъуу, щӏыкӏэншэу сыту мис апхуэдэу хуэмышыӏэу-щэ, мис апхуэдэу занщӏэу.
Хуэгушыӏэу? Нтӏэ.
Хуэмышыӏэу. Мис апхуэдэу зэуэ зытриубгъуу занщӏэу шхэн щӏидзэмэ, Мис ар апхуэдэм щхьэкӏэ жаӏэ. Мы благъуэ ӏунэщӏыр Борис зыхужаӏэ, зэрыжаӏэ щӏыкӏэр тӏэкӏу щӏэнэкӏалъэ хэлъу хьэмэрэ ягъэпуду, пудынагъ халъхьэу къагъэсэбэпу пӏэрэ? Гъэпудыныгъэ апхуэдэу хэлъ хъун, абы нэхъыбэ щӏэнэкӏалъэу щӏэнэкӏалъэу къыщӏэкӏынущ. ягъэукӏытэн щхьэкӏэ, тӏэкӏу нэхъ зишыӏэу зызэтриӏыгъэу щытын щхьэкӏэ.
Псо. Мыкӏэ иджыри зы благъуэр хэту зы псэлъафэ, Благъуэ тхьэкӏумэр зыӏыгъ, благъуэ тхьэкӏумэр ӏыгъын, жи.
Благъуэ тхьэкӏумэр ӏыгъын жиӏэу щытымэ, мыбы дэ и мыхьэнэр къызэрыджаӏар, мыр иджы сэ мы, мыри фразеологие псэлъафэщ. Ауэ сэ си ныбжьым къриубыдэу зыгуэрым жиӏэу срихьэлӏакъым, ауэ ди псалъалъэм ихуауэ итщ мыр. Иджы абы и мыхьэнэр къызэрыӏуэтари, зыгуэрым укъытемыплъэкъукӏыу щэ кӏэлъыплъын, уи нэӏэ щӏэгъэтын жиӏэу, мис апхуэдэу къыздэсӏыгъ, ди мыхьэнэр дэ ди тхылъым зыдихуар. Мыр нарт эпосым, ди мифологием хэкӏа жыӏэгъуэ гуэру къыщӏэкӏынщ, Борис. Иджы абыкӏи сегупсысат, ауэ Абыкӏи апхуэдэу ди нартхэми сытми хэту урихьэлӏакъым. Сщӏэжкъым сэ апхуэдэу срихьэлӏауэ благъуэ тхьэкӏумэр иӏыгъщ жиӏэу. Псо. Мыкӏэ иджыри псэущхьэхэм пыщӏа зы жыӏэгъуэ, Блащхъуэ кӏийм еджэн, жи.
Мыр икъукӏэ гужьеяуэ, шынауэ, нтӏэ, зифыщӏыжу, сыту кӏийуэ, егъэлеяуэ макъышхуэ игъэӏуу щытмэ апхуэдэм дей цӏыхум. Псом хуэмыдэу гужьеигъуэ хэхуар ар мыпхуэдэу блащхъуэ кӏийм йоджэ жыхуаӏэр. Блэ псалъэр, Борис, табу зытелъ псалъэхэм щыщ пӏэрэ. Адыгэбзэм псалъэм папщӏэ блэ. Кӏэкӏыхь жаӏэу щыта псалъэм папщӏэ. Блэм щхьэкӏэ кӏэкӏыхь. Ар ди бзэм хэтщ псалъэ куэд. Псалъэм папщӏэ дыгъужьыр табуированнэ псалъэ си гугъэщ. Къамыпсэлъу щытауэ тӏэкӏу фӏэщхъуныгъэ гуэр хэлъу.
Нтӏэ, зи цӏэ жыпӏэр къокӏуэ жаӏэу, нтӏэ, апхуэдэ. Щыӏэщ апхуэдэ псалъэжь щыӏэщ. Иджы аращи, нэхъ и цӏэ жыпӏыхункӏэ нэхъ къэблагъэу къащыхъуу щэ, апхуэдэу цӏыхухэм апхуэдэу я фӏэщ хъууэ щытати, мис ара къызытекӏар абы и цӏэ дыдэ жамыӏэу нэгъуэщӏкӏэ зрахъуэкӏрэ абыкӏэ ар къамыгъакӏуэу къагъэпцӏэн я гугъэу. Блэми кӏэкӏыхькӏэ щӏеджэр арат.
Блэми кӏэкӏыхькӏэ щӏеджэр арат. Псо. Блэ зэраукӏа башыр, ноби жаӏэу зэхэзох, ауэ нтӏэ зымыщӏэ куэд щыӏэу къысщохъури ахэми къащӏэн щхьэкӏэ. Блэ зэраукӏа башыр дауикӏ?
Цӏыху мэхъашэ, дауэ зэрыжыпӏэнур? Цӏыху ябгэ, бзаджэ.
Бзаджэ, сытми мис апхуэдэу хьэл мыхъумыщӏэ зыхэлъырат зыхужаӏэр. блэ зэраукӏа баш жыхуаӏэр. Бостей къуащӏэр иӏыгъщ зыхужаӏэр хэт Борис-тӏэ?
Бостей къуащӏэр иӏыгъщ жыхуаӏэр езым зыри хузэфӏэгъэкӏыркъым, зыгуэрым щогугъ, зыгуэрым къуэтщ жаӏэу. Мис апхуэдэу мыр нэхъыбэу зыхужаӏэр дауи цӏыхухъуращ, Цӏыхухъу мис а и щхьэ ӏуэхур хуэдэу зэримыхуэжу е и анэм и кӏэкъуагъым къыкъуэту, е и щхьэгъусэм и щӏыбагъ дэту, хьэлъэр абыхьэм яригъэхьу, езыр абыхьэм ящыгугъыу апхуэдэу псэууэ щытмэ.
Дызыхуэмейуэ зы ӏуэху щытым иджы, лъэпкъыр дызыхуэмейуэ. Мыкӏэ иджыри мы псалъэр нобэ куэдӏейрэ жыдоӏэ, ауэ мы псалъэм и мыстер, е Мыхьэнэм теухуауэ тӏэкӏу упщӏэ гуэр сиӏэщи аращ щӏыжысӏэр. Бо жыхуиӏэр, Борис, сыт къикӏыр? Бор
шэщ нэхъыбэу зыхуахьыр. Шэщ. Шы зыщӏэтыр, нтӏэ, шэщым и синониму, ауэ шым и мызакъуэу щэ ӏэщышхуэ зыщӏэтри боу. Абы щхьэкӏи Мис боуи арат, жаӏэ. тӏэ, мы.
Бэкхъым и синониму, абщыгъуэ. Бор аращ щӏыжысӏэр. Бор нэхъыбэу сэ ди лъэныкъуэмкӏэ жаӏэу зэрызэхэсхыр мы ӏэщыр зыщӏэтыращи, япэу шыу пӏэрэ къызэрежьа? Шы зыщӏэтым теухуауэ щытурэ, итӏанэ ӏэщым дей къэкӏуауэ пӏэрэ жысӏэурэ? Плъагъурэ, джэ нейкӏи жызаӏэ, бэкхъыр боуи жаӏэ. Ауэ бор бэкхъу зэи жаӏэкъым. Нэгъуэщӏу жыпӏэу щытмэ, шы зыщӏэтыр бом фӏэкӏа а бэкхъыр хуахьэрым. Модрей ӏэщышхуэ зыщӏэтым а бори бэкхъри хуахь. Апхуэдэу щыщыткӏэ къызэрежьамкӏэ, а бор зейр шырат. Шэщыр щӏэ, шэщ псалъэр. Шэщыр Иужьрэ къэхъуа абдежым зыгуэр.
синонимура, бзэм куэдӏейрэ а зы мыхьэнэ къикӏыу псалъитӏи, псалъищи къыхохь. Хэтщ ауэдыми, шэщымрэ мис а бомрэ зэсинонимэгъуу, Мис апхуэдэу жыпӏэн хуейуэра ар? И къыкӏэлъыкӏуэ псалъэр нэхъ ямыцӏыхуу къысщохъу, ауэ мы псалъэм теухуа упщӏэ гуэр сиӏэт, Брам жыхуиӏэращ ар. Брамыр
зы ӏуфэм щежьэрэ адрей ӏуфэм цӏыхуи ирехъу е хьэлъи ирехъу ирызэпрашу щэ. Паромыр а брамыращ, зы лъабжьэщ абы яӏэр. Паром псалъэр къащтэри, адыгэбзэм браму хагъэшыпсыхьа.
Дэтхэнэ дэтхэнэм къытекӏами иджыпсту бжесӏэфынукъым, ауэ а тӏури зы лъабжьэщ яӏэр, паромымрэ брамымрэ. Бымрэ пымрэ сыт щыгъуэкӏи макъитӏыр зэподжэж.
Апхуэдэу адыгэм браму къащтащ. Аращи, урысхьэм паром жаӏэ. Ауэ ар иджыри урыс псалъэкъым, иджыри адыгэ псалъэкъым.
Аращи.
Иджы мыбы Брамыр дэ ди лъэныкъуэм апхуэдэу къыщагъэсэбэпу щытар, сэ зэрыжаӏэжу щытамкӏэ-щэ, ди нэхъыжьхьэм мис мо Тэрч зэгуэр лъэмыж темылъу, мис а Брамкӏэ мис апхуэдэу зэпрыкӏыу щыта Джылахъстэнейм кӏуэнухьэр, е Джылахъстэнейм къикӏыу Къэбэрдейм къэкӏуэнумэ, мис а Брамымкӏэ къызэпрыкӏыу щытащ. Ар зэращӏу щытар моуэ зэрыжаӏэжымкӏэ, кхъуафэжьей лъэгубгъура? Лъэгур бгъуэуэ, кхъуафэжьей щӏыкӏыу щӏауэ.
Брамыр. Брамыр.
Иджы паромыр зиӏысыр дэ дощӏэ, ари кӏым зэпхуэдэу иджы машини трагъэлъадэу, сыту. Хьэлъэзешэ хуэдэу. Дэ хьэлъэзешэ хуэдэу.
Иджыри Урысеймкӏэ щӏыпӏэ куэдым къыщагъэсэбэп.
Ар псы ежэх уэр, псышхуэ зиӏэ лъэпкъхэращ. Ауэ шыкӏэ, гукӏэ узыпрыкӏ хъунумэ, абы брам щытелъын щыӏакъым. Дэ ди дей иджыри нетӏэ Тэрч къыщӏыхэзгъэщара, дэ нэхъ псы ину ахуэдэу диӏар Тэрчтри абдекӏэм нэхъ къыщагъэсэбэпу щытар. Упсэу.
Акӏэ бумэзей жери мыр щэкӏ лӏэужьыгъуэ си гугъэщ. Мыр бжьэхуц щэкӏщ, щэкӏ ӏув. Мыри ди бзэкъым. Тӏа, тӏар, жысӏэ. Бумэзейр, нтӏэ. Аращи.
Мы щэкӏ лӏэужьыгъуэхэм еплъу щытмэ, бумэзейри, бухъарри, къэдабэри, къинэмыщӏри псори къыздраха лъэныкъуэм теухуауэ, къызыхэкӏа лъэпкъым теухуауэ, фӏащыжауэращ ара? Щэкӏыр атӏэ адыгэм апхуэдэ щэкӏ лӏэужьыгъуэ зыӏуащу щытакъым. Адыгэм зыӏуащу щытар атӏэ бжьэхуци яӏакъым зыӏуащэну. Бжьэхуц псалъэр адыгэбзэ? Бжьэхуцыр адыгэщ, бжьэхуцыр адыгэщ, да. Ари гъэщӏэгъуэн абы цӏэ зэрыфӏащати. Мис арат сыщӏэупщӏэр, тӏэ. Ари къыщыкӏыу щытакъым, ауэ абы цӏэ фӏащати, иджы мис а цымрэ бжьэхуцымрэ ар къызэрыхъуар иджыпсту занщӏэу утегушхуэу жыпӏэ хъунукъым. Жыдмыӏэм нэхъыфӏщ, тӏэ.
Ауэ а и теплъэм къытехъукӏауэ ара бжьэхуцыр? Псо. Мыкӏэ зы псалъэ гъэщӏэгъуэн мыр кӏахэхэм нэхъ къагъэсэбэп си гугъэ, быбын жери мэбыб, быбын. Къикӏыр сыт? Быбыныр лъэтэн жыӏэу къикӏыура. Мкӏэ дэри жыдоӏэ мэбыб жыдоӏэри, ауэ дэ мэбыб жыхуэтӏэр мэлъатэ жыӏэу къидгъэкӏ, жьым зэрехьэ жыӏэу къидгъэкӏыуращ. Иджы быбыным а мыхьэнитӏыр иджы иӏэщ. Мис жьым зыгуэр зыгуэр зрихыу щытымэ, ар мэбыб, ныпыр мэбыб жыдоӏэ псалъэм папщӏэ, абы жьым зэмыхуэдэу ӏэджэмкӏи ирихьэкӏыу щытымэ. Ауэ иджыри зэ жызоӏэри кӏахэхэмкӏэ лъэтэным и пӏэкӏэ быбыныр къагъэсэбэп, кхъухьлъатэм ехьэлӏауэ, мыдрейхэм ехьэлӏауэ.
Пэж гурыӏуэгъуэщ. Акӏэ быкъакъ жери псалъэри тӏэкӏу. Быкъакъыр диалектыбзура, хьэндыркъуакъуэра быкъакъыр.

Сэ сэ мэ зы тыркубзэ гуэрэм хэкӏауэ абы ар щӏыкӏэ ӏэуду щӏызигугъар жысӏэнщ Борис. Мы мэздэгу адыгэр Мэздэгум дей ӏэпхъуа иужькӏэ нэгъуейхэм, къумыкъухэм куэду яхэсащ ар. Я бзэм дэ нэхъ нэхъыбэжу куэд къыхыхьа бзэхэм хэкӏыу. Къэхъур пщӏэрэ, мыр пэжыдэу
Мэздэгум фӏэкӏа щыжамыӏэкӏэ А мэздэгу адыгэхэм зыгуэрым къыпахауэ пӏэрэ жыпӏэу хуэбгъэфэщэн? Дэнэ тӏэса ара си гугъар? Хуэбгъэфэщэнкӏэ хъунущ, ауэ мыбыи къэхъур пщӏэрэ? Бзэхэр, бзэ зэмылӏэужьыгъуэхэм а макъ зыхахыр зэщхьу я бзэм къыхэхъуэнкӏэ хъунущ.
Хьэдыркъуакъуэм жиӏэр зы макъыращ, а зы макъыр, кӏуэ, тӏэкӏунитӏэ фонетикэкӏэ зыщхьэщыкӏыу щытми, абы игъэӏу макъым къытекӏауэ щытмэ, ар нэгъуейрами, адыгэрами, сытурауэ щытми, а а псалъэ къагъэхъур я ӏукӏэкӏэ зэщхьынкӏэ хъунущ. Апхуэдэу куэдрэ къохъу. Мыр хъуэхъуращ, ауэ ӏейуэ сигу ирихьати, сыноупщӏынурат былым тегъуатэ ухъу, жери. Былым тегъуатэ ухъур нтӏэ адыгэм хъуэхъу зыхужамыӏэ лӏэужьыгъуэ лӏэужьыгъуэу зыри щыӏэкъым икӏи мыхуэдэу зэхъуэхъур унагъуэм ӏэщ къыхэхъуамэ е езым щӏэбжьэ и ӏэщым щӏэблэ къыщӏэхъуамэ е къищэхуамэ. Аращи, мис мыбы къытекӏыу уи былымыр убагъуэ жиӏэу мис апхуэдэу кърагъэкӏыу мис апхуэдэу йохъуэхъу. Мы псалъэхэр нобэми зыщӏэ тӏэкӏу къыхокӏ, ауэ зымыщӏэри куэду къысщохъу. Быфыкъуэ, быфадэ, быфанэ, быфыпхъу къарыкӏыр сыт?
Быфанэри быфадэри щэ, дэ ди тхыдэмкӏэ дызэщыгъуазэмкӏэ, мис мо нэхъ зылъэкӏхэм щэ, пщы, уэркъ сытхэм я быныр езыхэм ямыпӏу нэгъуэщӏым иратри ирагъэпӏу щытат. Иджы ар щӏэ, апхуэдэу къыщӏэхъур, дэ дыдей къыщыхъуу щытмэ, дгъэсэхъункӏэ хъун, сытынкӏэ хъун жаӏэу, нэхъыбэу арауэ жаӏэ къызытекӏыу щытар, ауэ абы нэмыщӏкӏэ мис а зыратри зыгуэркӏэ мис абыкӏэ къаубыдыну, ар гъунэгъу зыхуащӏыну, благъэ зыхуащӏыну мис ахуэдэ Апхуэдэ гуращи хэтащ апхуэдэм. Иджы мис апхуэдэу я щӏалэ цӏыкӏур нэхъыбэу ирату щытащ, хъыджэбз цӏыкӏураӏым. Щӏалэ цӏыкӏур мис апхуэдэу иратрэ ирагъэпӏамэ, мис а зыпӏыр унагъуэ зратам, ар быфади, быфани мис абы исхэр хуэхъуу щытащ.
Мыр иджыпсту урысыбзэми нэхъ хьэу щыщ псалъэ, а дэ ди бзэм къыхэна атэлыкъ жыхуиӏэ псалъэм. Атэлыкъыр, тӏэ, а тыркубзэщ. Нтӏэ, мыр.
Адэ папщӏэ жиӏэурэ атэлыкъ жиӏэмэ тыркубзэкӏэ, Иджы мыри мис апхуэдэу, мыр адыгэбзэщ, ауэ ардыдэр къокӏ. Ардыдэр къокӏ, ардыдэр къокӏ. Ауэ итӏанэ сщӏэркъым сэ иджы ар пэжрэ пцӏырэ, ауэ апхуэдэу сэ зыгуэрым и бын къратауэ зыпӏым нэмыщӏкӏэ, езым бын ямыгъуэту, зыгуэркӏэ щхьэусыгъуэ гуэркӏэ бын ямыӏэу, зы зыгуэрым къыӏахыу япӏамэ, апхуэдэм деж жаӏэу щытауэ жаӏэ, ауэ нэхъыбэу зыхуахьар мис япэу жысӏарат. Ей, адыгэбзэ, улъэщ, улъэщ, ахьейми сылъэщ, сымылъэщамэ, апхуэдиз псалъэрэ псалъафэкӏэ сызэхэтынт, адыгэ и быну сызэхэзыхыр жысӏэм федаӏуэтэмэ, лъэщ фыхъужтэкъэ?